Mali Mali Bamada
bamakɔ an'a lamini cɛ fara muso kan denmisɛn ani mabakɔrɔ bɔkari tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn bɛɛ lajɛlen ka fo nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan tali bi ye alamisa ye mɛ kalo tile duuru san 2022 bɔkari alamisa o alamisa karamɔgɔ daba tunkara bɔkari tarawele aw bɛ bɛn kunnafoni bala ale kɛnɛ kan bi sɔgɔmada na karamɔgɔ sen bɛ kirikila o kuma e ni ne ye an n'an wakili don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sɛbɛnnikɛlaw k'u fo k'u waliɲumandɔn magankɛbaw n'i y'a mɛn anw bɛ kuma kunnafoni bala kan bɔkari tarawele dɔw de ye baara kɛ ka bila anw ɲɛ anw ta ye to mɔlen bannen ni k'an tɛgɛ ko ka gɛrɛ a la ne ko e ka misaliw tɛ taa foyi wɛrɛ ka dumuni kɔ O tɛ baasi ye n'i ye shɛ nogo jɔlen ye kala de b'a i ka dumuni ko in a bɔ mɛ tulo la koyi ko n'i ye shɛ nogo jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ bɔkari tarawele baara in ye maa saba baara ye sɔgɔmada na maa min b'an garisɛgɛ la o de ye mamutu kamara denmisɛn tɛgɛ k'a fo k'a wale ɲuman dɔn n'i y'a mɛn ko kumalikɛlaw b'u sigi k'u fari foni a jubaju ye technicien siga t'o la technicien de bɛ kumalikɛla galabu diya technicien de bɛ kumalikɛla fari foni wa technicien de bɛ kumakɛla ka galabu faga tɔntɔn technicien jɔyɔrɔ ka bon kumalikɛla ka baara la o kuma bi sɔgɔmada na bɔkari e ni ne da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen bɛ ni mamutu sɔnna o kuma man kan ka sisan a ka jate cɛ ka pe k'a ka feerefɛnw lakodɔn wa jabate ne ko bala cogo bɛ di bɔkari tarawele ntomo bɔkun ye dɔn ye siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don joona a don l'œil du mali mali ɲɛ yves sangare nin ye fulakɛ ka sɛbɛnni ye bɔkari tarawele a ko mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛ baara min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ bɔkari mali fan fɛ o banna fasiri b'a ko an ka jamana ɲɛmaw ye tɛgɛnɔbila kɛ ni ka porte-parole du gouvernement n'o ye gouvernement ka kumalasela colonel ablaye maiga bɔkari tarawele ni ka yamaruya a ka bɔ ka kuma jama ye Tarawele mun ni mun nana ni nin ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ waati labanw la baara kɔni a gɛlɛyalen bɛ mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ don o don cɛw ka shɔ bɛ ka dafara n ka dɔw ko ka fara kan a ko mali mana kuma o kuma fɔ bɔkari tarawele faransi bɛ bɔ ni hakilina wɛrɛ ye min bɛna ni buruja ye min bɛna ni nege bɔ ɲɔgɔn na ye wa min bɛna ni e farifa ye fasiri b'a ko min ye faransi n'a dun ma ye k'a fɔ k'u nakun y'an ka jamana kɔnɔ ni ka na mali bɔ jugu bolo sabu se b'u ye bɔkari tarawele kɛlɛkɛcɛw b'u bolo a minɛn b'u bolo terroriste fanga jugu daga min bɛ mali da la ni ka na taga bɔ mali kan nka faransi nalen mali kɔnɔ bɔkari tarawele san kɔnɔntɔn ko dɔ de farala kan faransi nakun kɛra mun ye bɔkari tarawele an bolomadɔyɔrɔ kɛra mun ye o kuma n'a dun ma ye k'a fɔ ko faransi nakun m'an golo fa bɔkari tarawele mun dɔrɔn tor'u bolo n'u tɛna to parli la an ka jamana kɔnɔ u k'u ka koso ni kasaw cɛ ka mali bila siga t'o la fasiriba ko a ko di min ye an ka jamana marabaaw ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw unhun kolonɛli asimi goyita a n'a ka gouvernement Mm. bɔkari tarawele u pasa jalen bɛ Mm. u y'a yira k'a fɔ olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye Mhm. nakun min b'u la o de ye ka mali furan ka jɛ ha u kɔnɔ u fɔra ɲɛmaa minnu kɔ Mm. bɔkari tarawele olu ye bɔkanbi baara minnu kɛ Mhm. olu ye kolokala minnu kɛ bɔkari tarawele jamana kɔnɔna la Mhm. o kuma ko ka malidenw ɲinɛ o baara cɛjugu kɔ awɔ malidenw ɲinɛ o kɔ sira jumɛn kɔnɔ sabu lakana baara tun burujalen bɛ jamana tun kɛlen bɛ ba tɛmɛsira ye mali ka segin a kɔrɔlen na bɔkari tarawele ni k'a ko k'a jɛ k'a bila mali kura minɛn kɔnɔna la o y'u ka hakilina ye fasiriba ko a ko di sigi kɛra ni ka miiri kɛ ka jateminɛ kɛ opération barikani baara wɛrɛ t'u la bilen ni ka banbaanci wale k'o kolokolo jamana in kɔnɔ o kuma kolonɛli Asimi Goyita ka gouvernement u ye tɛgɛnɔbila kɛ k'olu ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ olu ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ o de ma bɛn Emmanuel Macron ma o de ma bɛn Jean Yves Le Drian ma o de ma bɛn Florence Parly ma Fasiriba ko mun na an bɛ barikani gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ a baara ta k'u ye ɲuman caman kɛ dɛ Bubakari Traore u ye ɲuman caman kɛ nka u ye juguman min kɛ maa bɛ se k'a fɔ k'o de cayara ni ɲuman ye siga t'o la. Fasiriba ko min ye takuba ye o kuma n'o ye faransi fana ka jɛrɛjɛkulu dɔ ye min ye takuba fana k'u k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ mali kɔnɔ bɛ ka taa mali ɲɛmaw y'o fana ɲini bɔkari tarawele min ɲini hakilina minnu taara ni ka ninnu sɛgɛrɛ aa o de nana kɛ mankan belebeleba ye don o don u bɛ fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw la don o don u b'an kɔrɔmatigɛ don o don u b'an buruja min ye an ka sanfɛ siraw ye jamana y'a yira k'a fɔ faransi kɔni gɛnnen kɔ ka bɔ jamana kɔnɔ a tɛ k'u ka sanna pankuru labada u ka tɛmɛ an ka sanfɛ sira fɛ n'u ma yamaruya a bara ta diɲɛ don o don u b'an dakɔrɔbɔ don o don espace aérien malien don o don u bɛ tɛmɛ a kan cogo min ka d'u ye a filɛ dɛ bɔkari tarawele min y'o kankɔrɔbɔli min fana kɛra u nɔfɛ min ye mali gouvernement ye tuguni u ye tɛgɛnɔbila kɛ o kuma faransi ka darakɔrɔbɔli o kuma ko dɔ farala kan o kuma n'a dun m'a ye k'a fɔ ko an y'aw gɛn ka an ka jamana bila anw ka jamana ye anw de ta ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya an y'a ta min ka d'an ye an b'o de boloda mun na hali bi a bɛ k'an darakɔrɔbɔ o kuma min ye faransi ko yɛrɛ san k'a ko ban pewu bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ accord militaire in o min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dabila pewu a bara ta n'u tora dakɔrɔbɔli in na a b'u kɔnɔ k'u bɛ se anw na o ka sabali koyi n'an cila ɲɔgɔn na diɲɛ don o don tubabu tɛ tigɛ a yɛrɛ la fo k'a ye a ye dugumasara cɛ ka ci ɲɔgɔn na kɛlɛ sira fɛ aa jɔmɔgɔla ye kara ye dɛ njɔ ye da sera kuma girinba ma dɛ jɔmɔgɔla ye kara ye sabali mhm. an k'a ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mm. ɛ o ka fisa ni kɛlɛ ye kɛlɛ man ɲi a bara ta a bɛ ka t'o fɛ bakari tarawele mhm. fasiriba ko mm. a ko min ye faransikaw ye mhm. o kuma accord militaire min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ah. n'o tɛgɛnɔbilala san 2014 bandaw jamana masakɛ kɔrɔ ale tun ye ministre de la défense ye IBK ka tile waati ale de ye akɔri in tigɛnɔbila maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye jamanakuntigi ye bakari tarawele akɔri in kɔnɔ kuma dibidibi caman b'a kɔnɔ min ye mali ye ɲɛma fila maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa ko mali kɔni nunjuru tun bɛ faransi de bolo fasiriba ko mali ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo nka an sago t'an ka pankuru la an sago t'an ka taama la an sago tɛ ali kɛlɛ la o tuma ko jamana bɛ min ala an sago t'an yɛrɛ kun na ko jamana bɛ min Bakari Tarawele Fasiriba ko n'o ye Yves Sangare ye, an, a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sannayɛlɛ min sɔrɔ bi, awɔ, n'o ye armée montée en puissance unhun, don o don ka terroristes minɛ k'u kun ci k'u dafara, unhun, Bakari Tarawele France ma se ka min kɛ, un, France ye min kolokolo, un, birifini bɔr'u ka fura ɲɛma, o kɛra dɛ, Bakari Tarawele min y'u ka dibi-dibi fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ, awɔ, u ka janfa jugu, un, o min yera Mali kɛlɛkɛcɛw fɛ dɛ, unhun, o ɲɛsiranya n'o jatigɛ kama, awɔ don o don faransi bɛ ka an dɔgɔya faransi bɛ ka an buruja k'an bɛ ka bin dugudenw kan an bɛ ka bin fulaw kan maa minnu sigilen bɛ maa min ma bɔ an bɛ ka t'u faa o tuma ko mali de bɛ ka banbaganciya boloda o tuma ko min kɔni ye communauté internationale ye u bɛ yɔrɔ jumɛn ko n'u ma mali ɲangi dɛ u bɛ yɔrɔ jumɛn u ma mali ɲangi waati min na an ka sɔrɔsiw bɛ da k'u kantigɛ o communauté internationale kelen tun bɛ min faransi tun bɛ min u k'u jɔ an ka dɔ mɛ an b'u ɲininka o la droit de l'homme structure fɛn o fɛn mali kɔnɔ n bɛ kuma in n b'a ta ni ka segin diɲɛ don o don an tɛ maa si lamɛn abada an ka taa
yves sangare l'œil du mali kɔnɔna la a ko nin bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔla mun fɛ o de ye faransi ka basi laban min bɛ gosi ale bɛ tɔnbukutu marabolo kɔnɔ min ye mali kɛlɛkɛcɛw ye o tuma k'u k'an ka jamana yɛrɛ bila an ye u taatɔla kolokolokanw de fɔra min ye wagner ye u bɛ ka maaw faa k'u su don dingɛ dɔ kɔnɔ mali ɲɛmaaw filɛ nin ye mali baarakɛlaw filɛ nin ye o tuma ko ni communauté ma wuli bakari tarawele k'u bɛna dugudenw fa k'an ban pewu k'u su ka bila an na tuguni o daminɛna bi wa don o don u bɛ communauté su ka bila an na olu taara minnu bɔ mɔti mara la k'u t'u ka kɔɲɔ kɛnɛ kan hali sini ankɛti jaabi jumɛn bɔra a la a ɲɛ dɔnna sa a ɲɛ dɔnna Bakari Tarawele, unhun, o tuma n'an dun bɛ yan k'a fɔ sa ko Mali ɲɛmaaw ye laɲini kɛ, awɔ, Bakari Tarawele min tɛ France ka laɲini ye, unhun, o tuma ko France ni Mali cɛ kɛlɛkɛ baara min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ, tiɲɛ, ko baara kɔni a banna, unhun, n'a ma ban olu fan fɛ, un, a banna anw fan fɛ, u bɛ taa ka bɔ yan, a kuma kana mɛn maa da bilen, pewu, wa n'a ma ɲɛ sini ma sini ma, unhun, an bɛ tɛgɛnɔbila wɛrɛ kɛ tuguni, unhun, Bakari Tarawele ko bɛ kɛ ni Mali ka nafa ni tɔnɔ ye, siga t'o la, an ta tɛna kɛ Maliko la jɔnforonin ye, un un, kunnafoni filɛ, awɔ, an ye min bɔ L'Œil du Mali kɔnɔ yves sangare ale ka sɛbɛnni don yves sangare ka fara œil du mali fasirili jɛkulu kan bɔjaba tan b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de bamako soir de bamako maa min ka fasiri ye nin o ye baru kolotigi n'o umaru ngoyi ba ye umaru ko ko min ye mali dɛmɛbaa ye ah. n'o ye irisi jamana ye e ko u m'u jeniyɔrɔ fin kokura wa min ye diɲɛ seleke naani tɔnba jabala ye a bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kanako ma n'o ye conseil de sécurité de l'ONU ye o maa min bɛ irisiw tɔgɔ la n'o y'u ka lasigiden ye a ye weele bila ka faransi weele cɛfaga kɛnɛ kan baw min ye taabolo ye taabolo min da bɔla ka don a la sisan n'o de ye faransi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an farala ka bɔ ɲɔgɔn na bɛnkan min n'o tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kanako sira fɛ o ko o banna o sɛbɛn o farala ka fili min ye taabolo wɛrɛ hali n'a ma ɲɛ k'o bɛ dilan tugun o na dilan ni anw ka hakilina

olu k'u sago n'u dungɔ kɛ faso maliba la min ye taabolo ye f'a kɔ bɛ kosɛbɛ baw a bɛ waati jan bɔ anw ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka transition n'o ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ye min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye ministre de l'administration territoriale ye o kɔni o b'a la ka kuma o bɛ kuma min lase o de ye k'a bɛ siɲɛ caman bɔ kangari dalen kɔ ka ɲɛsin faransi eh, finitigilakaw ma u ka pankuru a kana to ka pan k'i yanga anw ka jamana sanfɛla baw u b'a la ka degelimalili min kɛ ah. n'a bɛ wele ko espionnage ah. eh, u b'a fɛ ka dibidibi ko minnu ɲɛdɔn ah. o ko ninnu pankuru ninnu pali ko an t'a fɛ bi an tɛ a fɛ sini o kɔrɔfɔ min bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ a kɛlen i b'a fɔ jayakarima bɔ kan baw diɲɛ don o don faransi n'o ye force barkhane ye o pankuru de bɛ pan anw ka jamana kunna a ka di u ye cogo min na kɔsada in na min ye gouvernement ka kuma lasela ye, naamu, a kɔni bɔra anw ka jabaranin kan n'o ye ORTM 1 ye, anhan, ka ɲɛfɔli kɛ, hali, a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ accord de défense min n'o tun bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ, an, o ko o banna pewu, pewu, o kuma tɛ fɔ tuguni, ayi, wa min ye anw ka jamana ɛ ɛ ɛ ɛ sanfɛla ye, ɔhɔ, k'a fɔ ko pankuru n'a de bɛ pan tugun k'i yanga wa, an, ni fɛn min bɔra o la, han, i yɛrɛ y'o ɲini, a filɛ dɛ, o b'a la ka fɔ ka ɲɛsin fɛn minnu ma, jɔni, o de ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye, o don, maa minnu bɛ yen n'olu nakun n'a kan kun ye k'u bɛ jamanadenw n'u bolo minɛn lakana, anhan, min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terroristes ye, anhan, k'u gɛn ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ, kosɛbɛ, o kɔni taabolo o yɛlɛmana ka kɛ ko wɛrɛ ye, a filɛ dɛ, min ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye, ɔn, u ye tɔɲɔn min ta k'o ɲɛsin maliyɛn ma, anhan, an m'o an m'o hɛrɛ sɔrɔ u bolo, ɔn, bawo n'i y'a ta k'a lajɛ, lajɛ, min ye halisa gouvernement n'o ye cɛmancɛla fanga ka kumalasela ye, ɔhɔ, colonel ɛ ɛ Maiga, o don, ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a minɛ communiqué in kalandon na, an, ka na se fo waati min n'o jala anw yɛrɛ ye sa naamu pankuru dunan n'i panna anw ka jamana kunna Anhan n'i ye fɛn min sɔrɔ an i y'o ɲini kosɛbɛ bawo min ye anw ka jamana ye a tɛ kɛ maa si ka batɛmɛsira ye ayi wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ Anhan min ye irisiw ka nin lasigiden ye nations unies na naamu a ka dankan ɔn n'o ye anna evstigneeva ye ɔhɔ ale de y'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo ye un mali ye lɛtɛrɛ kɛ ɔhɔ ka ɲɛsin nations unies ma o don a conseil de sécurité bolofara kosɛbɛ min ye jamana kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn ni saba min bɛ yen ah. bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama degun min ni faransi kɛn bɛ k'o ta k'o ɲɛsin anw ma ah. bɛɛ lajɛlen ka kɛ a seere ye o fana bɔlen koyi mm. a dankan wɛrɛ bɛ yen irisiw ka jamana tɔgɔ la nations unies kelen in na o de ye eh, dimitri eh, polianski ye ale fana y'a jira k'a fɔ min ye nations unies ye ah. o ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona bawo nin taabolo min filɛ nin tɛ se ka to sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an y'an sen bɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na faransi a ka taa ɛlɛni wa min ye jamana wɛrɛ minnu bɛ n'olu kɛlen bɛ k'u u sen da Faransi sendanɔ na, anhan, n'u ni Faransi kun tilenna ye kelen ye, naamu, u ka taa ka bɔ jamana faso Maliba kɔnɔna na, pewu, bawo min ye anw ka espace aérien ye, anhan, k'a fɔ k'i n'i sago n'i dungɔ kɛ a la, an, a ka d'i ye cogo min na, an, waati ni don nataw kɔnɔna na ko n'i y'a kɛ i taabolo ye ni fɛn min y'i sɔrɔ, ɔhɔ, i y'o laɲini, haali, min ye baro kolontigi ye, ɔhɔ, ale min ye fasiri kɛbaa ye, ɔhɔ, a y'a jira k'a fɔ nin taabolo in ko nin b'a jira k'a fɔ min ye kɛlɛ ye k'an kɛlen bɛ k'o labɛn wa, ya, ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ, kosɛbɛ, min ye Faransi ye a kɔni o ɲɛmaayabulon o o kunnafoni na, an wa min ye kɔsaada in na kunnafoni bɔ ka bin faransi ka minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ faransi ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma o kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min bɔra anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaayabulon olu ka kumalasela da kɔnɔ ko kɔrɔfɔ ye ko maa tɛ se ka kala turu a kan ko wa ko min olu ko ye hakilina min da n'o de ye force barkhane ka taali ye ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ni takuba k'u ye furancɛ min boloda k'a bɛ kɛ o de la koyi hali n'a ma ye k'a fɔ accord de défense t'an ni ɲɔgɔn cɛ tugun ko min ye k'a fɔ olu n'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan galaba galaba kɔnɔ Ɔn. k'u bɛ taa Pewu. k'o tɛna kɛ Ɔn. ko ba ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ɔhɔ. hakilinajigi Naamu. baro kolontigi ko Ko di- nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka kɛ Mm. k'a sabu kɛ ko bawo n'an ye faransi gɛn Ɔhɔ. faransi n'an m'an janto bɛɛ Ɔn. a bɛna taa dibidibi baara wɛrɛw labɛn Ɔhɔ. ka ɲɛsin anw ka jamana ma Ɔn. ko ka taa sɔrɔ fana hakilinajigi kokura Ɔn. min ye minusma ye Ɔhɔ. o cɛden minnu bɛ yan n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Naamu. mɔgɔ ba tan ani naani Naamu. ba tan ni naani wa ko min y'u ka mandat ye e ko mandat min tala ka di u ma o bantɔla tɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kurakuraya zuwɛn kalo nata a kɔni a kan ka kuraya o kɔnɔ ni dannaya kura bɛ da minusma kan u ka to anw ka jamana kɔnɔ o dannaya bɛ da u kan wa n'u fana kan ka gɛn i b'a fɔ force barkhane ni faransi ni takuba kan ka gɛn cogo min na o taabolo na ta ni ka ɲɛsin u ma bawo ni mɔgɔ ba tan ani naani ta k'a lajɛ minusma na faransigaden caman de sɔsɔn bɛ a ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la o kɔrɔ ye eh, sonsoro taara sonsoro nana min ye gosi ye o tun b'a fɛ k'o min kɛ aw k'anw ka finitigilakaw n'o forces armées maliennes ye k'u tɔɔ nɔgɔ hmm. k'o taabolo ye k'a ma sira sɔrɔ bolo koyi ko bawo min y'u ka janfa dilalen ye u yɛrɛ u binna a kɔlɔn kɔnɔ nin tun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de bamako ɛ kɔnɔna na umaru ɔngoyiba a ka fasiri don baro kolontigi an b'a fɔ hmm, hmm. bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona soir de bamako fasiriba n'o ye umaru ɔngoyiba mm, ale mm. fana ye baro kolontigi dɔ ye bokari tarawele a ye kalimu ta sɔgɔmalen na mm, a ko mali camancɛ fanga ɲɛmaw bokari tarawele k'u ye dannaya ta ka da maa saba kan ni k'olu bila ka taa lome lome n'o kofɔra o bɛ to ko jamana kofɔ farafinna tilebiyanfan jamana dɔ don an bɛɛ lajɛlen bɛ sedaw tɔn kɔnɔna la olu ka jamana kuntigi fɔri yasinbɛ bokari tarawele u taar'o la kumaɲɔgɔnya fasiriba ko nin kumaɲɔgɔnya sɔrɔla sira jumɛn kɔnɔ a ko mali bɛ anbarigo kɔnɔ nin y'o kalo naani an ka da tugulen bɛ bokari tarawele n'a bɔra fɛn damadɔ la fɛn caman bɛ yen olu tiɲɛnen bɛ dankunw la bokari tarawele fɛn tɛ bɔ fɛn tɛ don a ko a kɛmɛ tiɲɛni ye sira caman kɔnɔ min b'a to anbarigo bɛ se ka wuli an bɛ se ka bɔ fɔɲɔgɔnkɔ kɔnɔ an bɛ se ka bɛn ko la mali bɛ se ka dayɛlɛ ka bila diɲɛma na Bokari Tarawele min y'an ka transition ɲɛmaaw ye, unhun, o tuma u ye ministre saba wele, unhun, u ka taa Fɔri Yasinbɛ la kumaɲɔgɔnya, unhun, sabu jɔyɔrɔ min b'ale la bi, un un, Bokari Tarawele k'a lamɛnen don, awɔ, Bokari Tarawele ko a sɛbɛmɔgɔ don, unhun, o tuma ko kankelentigi fana don, unhun, Fasiriba ko, un, min ye ministre saba min taara, un, i b'a ye k'a fɔ ministre des affaires étrangères unhun, n'o bɛ Abudulayi Jɔpu kofɔ, awɔ, ale de ye délégation ɲɛmaa ye, tiɲɛ, ministre des transports, unhun, madame Danbele Madina Sisoko, unhun, Bokari Tarawele ale kɛrɛfɛ, un

sabu nin baara min n'i y'a daminɛ kabini waatijan mm. bokari tarawele o tuma ko baara in bɛ ka nɔ bɔ dɔɔni dɔɔni mm-hmm. sabu min ye fɔri yasinbɛ ye mm-hmm. bokari tarawele a ye pankuru ta ni ka taa kɔnɔwarikaw fɛ mm-hmm. olu ka masakɛ mm. n'o ye alasan daramani watara ni ka t'o la kumaɲɔgɔnya k'a yira k'a fɔ anbarigo min diyagoyalen filɛ mali kan bokari tarawele sariya tɛ mm. anbarigo min diyagoyalen bɛ mali kan a baara ta an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye anw ye bara kelen kɔnɔ kisɛw de ye an ye farafinw de ye a bara ta maa man k'an su k'an bila ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn ka nafa lajɛ an kan ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ lajɛ an kan ka ɲɔgɔn ka bɔnɛ lajɛ an k'a la an ka juru kunjuba maa min y'o fɔ o de ye fɔri yasinbɛ ye fasiriba ko min ye sedaw ye n'i y'a lajɛ maa min ye a bange mali jɔyɔrɔba b'o la o tuma ko mali tɛ se ka bɔ sedaw la koyi ni mali bɔra sedaw la k'o ye sedaw ko bannen fɔri yasinbɛ ko o tuma min kɔni wulikajɔ hali bi ale bɛ tɛmɛ n'a ye cɛ o cɛ bɛ yen k'o de da bɛ nin sanction ko la maa o maa k'o de da bɛ nin ɲangili ko la mm. bokari tarawele k'a bɛ taama ta ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ale b'a dɔn mali ye jamana min ye mm. jamana dennin tɛ mm-hmm. jamana belebele don sedaw kɔnɔna la jɔyɔrɔ min b'a la mm. min ye farafinna tilebin jɔyɔrɔ min b'a la bokari mm-hmm. tarawele n'a sen bɔra kow la ah. ni anbarigo tora mali kan kudayi kudayi mm-hmm. a t'a tiɲɛ mali dɔrɔn ye koyi ko ale ka jamana min ni mali tugulen tɛ ɲɔgɔn na ah. a b'a tiɲɛ ale yɛrɛ ye. ɛ eh, n bɛ taa lome n ka o tɛ o tɛ fɔri yasinbɛ ka jamana ye. o y'o ka jamana ye.
maa min bɛ bɔ yan ka taa lome n bɛ taa sɛnɛgali ka taa kotonu o maa ka ca dɛ hali sisan jamakulu bɛ sira fɛ Bokar Traoré min ye Faure Gnassingbé ye o kuma a ye lɛtiri kɔni kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen mɛn a y'a yira k'a fɔ nin tɛ baasi ye ale kɔni labɛnnen don sabu kuma min fɔra ale ye ale ye baara in daminɛ ka kɔn min ye wulikajɔ ye Bokar Traoré ko ni ala ni kira sɔnna ma ko baara in bɛ a nafa bɛ bɔ a ko min kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka min makɔnɔ o de ye wajibi fanga min dan bɛ mali kun Bokar Traoré ko mali ni nin man kan k'an kana bɔgɔ siyɛn k'a kɛ bin kan dɛ min taara ka mali sɛgɛrɛ ko mali n'a man kan o kuma ale na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'a yira a kɔrɔw la ni k'a yira a faw la a ɲɔgɔnna jamanakuntigiw la u ka sabali k'u bolo da u dusu la u ka embargo in ta ka bɔ mali da la anw ko min kɛ ko an tɛ CEDEAO ma dɛ o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye o wa maa tɛ k'u su wɛrɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna faransi de b'u kɔkɔrɔ wa an tɛ sɔn faransi ta ma dɛ ni CEDEAO bɛ kɛ anw fɛ o kan u bɛ kɛ anw fɛ o kan n'u t'anw fɛ yɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn na a banna Bokar bolo min b'a di o de bɛ sanfɛ ayiwa o de y'a fɔ CEDEAO ka budget faransi de b'a fan girinman di a deux tiers a sigiyɔrɔma saba faransi de bɛ fila di wa n bɛ min fana fɔ i ye hali diɲɛ seleke naani tɔnba min filɛ nin o budget fana amerikɛnw de b'o tila sara e m'a ye u kun wulila k'u bɛ enquête kɛ CPI ne de bɛ ka wari d'e ma e b'a fɔ k'e bɛ enquête kɛ i b'a lamɛn dɛ a ba ka sɔrɔdasiw ka enquête kuma bɛ CPI da tugun abada wa n'i y'a ye ni farafinna cɛbaw tɛ ka fɛn fɔ Emmanuel Macron ye dɛ, n'an bɛ kuma dabila ka baara kɛ jamana in kɔnɔ an ka kuma da, Bokar Traoré, unhun, n'i y'a ye CEDEAO cɛkɔrɔbaw tɛ ka fɛn fɔ Emmanuel Macron ye dɛ, awɔ, o kuma a ka nafolo de b'u ka kɛsu kɔnɔ, ɛɛ, kuma bɛɛ filɛ nin ye, ɛɛ, kuma kɔrɔfɔ faamuna o, foyi tɛ yen bilen, unhun, Bokar Traoré, unhun, min ye kunnafonidila ka fɔ n'o ye Oumar Ongoïba, unhun, Bokar Traoré journal min kɔnɔ n'o ye Soir de Bamako ye, awɔ, i b'a ye k'a fɔ u ka kuma a bɛ kolo kan, unhun, u y'a yira k'a fɔ fɛn dɔ kɛra Ibrahim Boubacar Keita Mali masakɛ kɔrɔ, unhun o ka saya la Bokar Traoré ko Faure Gnassingbé ale de kɛra sababu ye ni ka telefɔni ci min ye mali jamanakuntigi ma n'o ye kolonɛli asimi goyita k'a yira k'a fɔ son excellence n terikɛ mali jamanakuntigi n b'i deli fɛn dɔ la n b'a ɲini i fɛ i kana ban n bolo o kuma min ye mali masakɛ kɔrɔ min taara n'o ye IBK a denkɛ min bɛ yen ni mandat d'arrêt b'a nɔfɛ o kuma n b'i deli ala kama a fa masa ye masa ye i k'a to a ka don jamana kɔnɔ ka taa ɲɛ da a fa su kan karimu nana ko jaa ko karimu nana anw m'o ye maa si m'a ye Karimu nana ka na IBK su lajɛ o kɔrɔ ko fiɲɛ m'o fili Karimu nana Ala ni Faure Gnassingbé ka deli Karimu donna Mali kɔnɔ ka na IBK su lajɛ k'a ka duwawu don kɛ ka tila ka taa mɔlɔkɔ mɔlɔkɔ Mali maa m'a taatɔla ye sabali de ka ɲi jaa jaa.
o de filɛ nin ye Bɔkari Tarawele maa tɛ ban ɲɔgɔn bolo a ko min ye jamana in kɔnɔ deli ale tɛ dɛsɛ fɛn na a ko Karimu ka na IBK su lajɛ hali ni janaja baaraw ma k'a ɲɛna ko maa min y'o wulikajɔ kɛ k'o de ye Fɔri Ɲasingbe ye o tuma Bɔkari Tarawele min ye Fɔri Ɲasingbe ye ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ɛ Bɔkari Tarawele k'a jɛ fɛn tɛ yan ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kolonɛli Asimi Goyita ye nin baara k'ale ye ka sɔn a bolo nin hakilina in na ɔ anw fana ka ko filɛ a ɲɛkɔrɔ yen dɛ. a k'i jɛ nin yɔrɔ fin dɛ a bɛ nin ɲɛnabɔ n'o tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ turu la n'a bɛ nin ɲɛnabɔ Bɔkari Tarawele o tuma min y'a ka minisiriw ye a fana kɛn bɛ ka baara d'u ma an bɛ don min na ko bi k'an fana k'an sigi k'a lajɛ ɲangini min taara ka Mali sɛgɛrɛ dɛ min y'a to min b'a to ɲangini bɛ se ka wuli Bɔkari Tarawele min fana ɲinina anw fɛ o de y'an k'a lajɛ sa an ka don dɔ kofɔ min b'a to kalafili bɛ se ka kɛ don min na Bɔkari Tarawele sabu ɲangini a dulonnen b'o de la o tuma Mali fana dɛsɛlen bɛ ka don fɔ nka waati laban in na CNT depitew ɲɛkɔrɔ min ye jamana peremiye minisiri ye n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ale ko ko mali ɲɛmaaw bɛnna san fila kan mm-hmm. o tuma o tɛ CEDEAO fɛla ko ye mm-hmm. o san fila min filɛ nin ye ah. an na to kan kudayi kudayi wa ah, walima dɔ na b'o la wa mm-hmm. o ɲininkali fana to min bɛ yen n'o ma sɔn ka san fila ma laginɛ eh, eh, eh, Mamadi Dumbuya tɛ nin ah. ale b'a fɔ ko kalo bi saba ani naani o ko san saba o ye san saba ye ko foyi tɛ bɔ a la wa sɛdennin tɛ bɔ a sɔngɔ la ayiwa damiba o fana ko ko san saba ayiwa an t'an sigi ka filɛ ko maa si tɛ ka burukina transition ɲɛma n'o bɛ n'o kɛ jamana fila in na an b'an sigi k'a ko lajɛ a ko ko maa ka babali tulu b'u ja kan koyi olu ta ye san saba saba ye an ko ko san fila kuma filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ baro kolontigi Umaru Ongoyiba ale ka sɛbɛnni don baro kolontigi an bɛ a fo jɔ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ ka ɲɛ tan ni fila sera bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Bɔkari Tarawele, unhun, hali bi i bɛ fɛn min na o ma ban, siga t'o la, bala tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabatɛ naamu maaninfin i bɛ jɔ min jɔ i tɛ fili o dugudenw o sugudenw wuli waati ma bada ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko L'Indicateur du Renouveau o don L'Indicateur du Renouveau ko an ka taa ministère de l'urbanisme de l'habitat la dɛ minisiri n'o ye Berema ɛ Kamɛna ye e ko kɔsa da in na a ma da ci ka bɔ ɲɔgɔn na wa kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen a y'o bɔ ni k'o sankalama walasa maaninfinw olu hakili ka se ka sigi n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɔra kalama a tɛ ɲini ka kalo caman bɔ fɔlɔ dɔgɔkun damadɔ min ye logements sociaux ko ye mm. a deuxième tranche min n'o tun kan ka di ni komisɔn dɔ tun sigila o ko kama i b'a ye k'a fɔ jaabi bɔlen kɔ a jirala k'a fɔ dibidibi wale o bɛ komisɔn ka baara la min ye filamew ye o yela baara in kɔnɔna na kɔrɔfɔw ni ŋunuŋunukanw kɛlen ka réseaux sociaux minɛ ɔn. i b'a ye k'a fɔ minisiri ye décision ta Ɔhɔ. wa min ye anw ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye dɛ Naamu. colonel Assimi Goïta O don. a ye ci fɔ minisiri Birahima Kamɛna ye Ahan. nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye nin ko a kana kɛ sabu ye ka malidenw bila ɲɔgɔn na Mm. commission kɔrɔlen a ka ci ka bɔ yen Pewu. wa min y'u ka baara ye a ka sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ Ɔhɔ. fɛn min nana ni nin ŋanamu ŋanamu ni nin kalabanjɛya Ah. ye a ɲɛ- sɔnni ka se ka sigi a ko kan Ɔnkɛ. i b'a ye k'a fɔ commission kura dɔ wɛrɛ sigila commission kɔrɔlen cilen kɔ Ɔhɔ. k'o sigi sen kan Mm. waasa min min ye deuxième tranche in ye logement sociaux ko dili la, naamu, o ko o ka se baaraw ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na, hali, nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ, K'a lajɛ. o lisiw fana bɔlen kɔ kɔsa in na, Ɔn. i b'a ye k'a fɔ min ye maa wɛrɛw ye olu fana wulilen bɛ k'u jɔ Ɔhɔ. k'a fɔ k'o fana ko k'o ma kɛ jɛlenya kɔnɔ Ɔn. ko maliyɛn ka ko fiɲɛ ye nin ye. Yɛ, Ɛ, o tuma an Eh, bɛna- bɛnkan. an bɛna an si de kɛ commission sigi la wa u ka nin ko ɲɛnabɔ dɔ kɛra nin ko in dibidibi la a bɛ kɛ dugukolo feerelaw ka dugukolo feere ɛ ko banbali maa kɛmɛ ni mugan ma aa o kan ka kɛ aa Mali kura kɔnɔ bi ɛ minisiri kumana o minisiri ko ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye lisi ye hmm. ja maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ commission kɔrɔlen in na ni commission in cila dɛ san 2019 olu tun ye lisi dɔ dilan ka notification kolonkuntanw dilan o kɔnɔna na ah. k'a jira k'a fɔ ko logement social eh, logement sociaux dila maa dɔw ma olu bɛ o o o o san 2019 o logement sociaux sɔrɔbaaw la ka taa sɔrɔ kalonjɛmɛ d'a kan ah. wa o y'o ta k'o di o diyanyemɔgɔw ma mm. u nikanmaaw ah. u masurunyamaaw ka sɔrɔ ka taa tɔgɔ lankolon fuw dilan k'o kɛ ka lisi gonfler o ko 2019 Ɛɛ o y'a sɔrɔ an bɛ politique mɔgɔw bolo, ɛɛ an bɛ politique mɔgɔw bolo, 2019 o ko kɛra, politique baara y'o ye, notification kolon, an, ka tɔgɔ kuntanw ni tɔgɔ kolonw tɔgɔ lankolonw, an, k'o kɛ ka liste fa tewu, han, k'a fɔ ko logements sociaux dila misali, logements sociaux dil'e ma, e tɔgɔ bɛ liste kan, an, mais i ma don i ka so kɔnɔ subahana o de kɛra 2019 han ɛ k'an ka ɛ, ɛ, mɔgɔ tɛ su kɔrɔ fɔ n'o tɛ ko ɛ, ko anw ka tila k'a fɔ ko bon a ɲɛna bon a ma ɲɛ han aa a bɛ i bɛ- a bɛɛ de ma ɲa n'o tɛ Ah. ɛ dɔw ɲana dɛ ko Ah, mana eh, kɛ eh, cogo cogo sabali Bakari Mm. ko mana kɛ cogo cogo Mm. ɲuman bɛ yen Ayiwa kolon fana bɛ yen min ye 2019 ye i b'a ye k'a fɔ logement sociaux o lisi min n'o tala ka tɔgɔlankolon ni tɔgɔkuntanw kɛ a la i b'a ye k'a fɔ o kɔsa waasa o ko in ka se ka dogo dɛ min ye nin commission maaw ye o seginna ko kura tun deuxième tranche min n'o kan ka di n'o kɛra mankan ye dɛ ni o kɛra sababu ye ka commission tɔgɔ yɛrɛ ci ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ u ye maa minnu fɔ k'olu tɔgɔ bɛ 2019 la n'o ye a kunya olu ma k'a di u ɲɛnamɔgɔw ma o tilala k'o maa kelen de fana ta tugun ka o fara deuxième tranche logement sociaux sɔrɔbaw kan maa kɛmɛ ani maa bi seegin ani wolowula o so bɛɛ bɛ bɔ min eh, eh, eh, ayiwa minisiri kɔni n'o ye Berema Kamɛna ye ale ale kuma na a y'a jira k'a fɔ min ye maa kɛmɛ ani maa bi seegin wolonwula ye nkalon min dala ka da u la k'a fɔ ko logement sociaux dil'u ma k'a sɔrɔ kalon tɛmɛ in tɛ a kan olu ka situation o de sɛgɛsɛgɛla k'o jateminɛ hmm. nin deuxième tranche di in na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ lisi in yɛrɛ N ka kan ka se logement sociaux hakɛ min ma o bɛ taa ba fila ni kɛmɛ fila ni tan ani seegin la nka n'i y'a ko lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ŋanamu ŋanamu sama ka bɔ a kɔnɔ a hakɛ min n'o ka kan ka di mɔgɔw ma cɛnin ka cɛnin na o bɛ t'i jɔ ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani saba n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ hali sisan minisiri ko ko logement sociaux dɔw bɛ yen k'olu ma se ka dilan ka ban o dilanniw bɛ senna ko nka ko hakilinaw ta la kɔsa in na o baaraw yɛrɛ daminɛna kunun n ko mɛ kalo tile naani san 2022 maa minnu bɛ yen n'u bolila n'u ka minɛnw n'u ka kosow ni kasaw ye n'u ka baramaw ye an'u ka galamaw daliba daliba ka t'u don k'u sigi logement sociaux ninnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de bɛna na gɛn ka bɔ a kɔnɔ parce que a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ kana siga minisiri y'o fɔ dɛ k'a fɔ mɔgɔw namara tɛ kɛ la jamana in kɔnɔ tugun jamana in a maa tɛ se k'a fɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen tilenna nka min ye transition ye b'a kan k'a fɔ maaw ye n'a sɔrɔ e taalen b'i sigi o kɔnɔ ka waso daminɛ k'a fɔ maaw ye ko n ye sokura sɔrɔ n ye logement sociaux sɔrɔ n yɛlɛmana n ka so kɔnɔ yan ye damu ye ko maa kelen ka tila k'i ka minɛn cɛtɔla lajɛ tuguni huissier bɛ taa bɛɛ fubali ka kɛnɛma malo bɛ dɔ fa ɲɛ o baaraw daminɛna kununko malo bɛ dɔ fa ɲɛ mɛkalo tile naani san 2022 nin bɛɛ ye commission in ka ŋanamu ŋanamu ye wo ni maa minnu tun bɛ nin jɛjugu ni janfa jugu la o de ye office malien de l'habitat ye o maa fila kɔni sɛgɛsɛgɛli wulilen kɔ ka jɔ o y'u tɛgɛ da maa fila kan ŋɛ k'olu cɛ ka taa u bila kasobonba la maa kelen bɛ yen o min tun ye office malien de l'habitat yɛrɛ ɲɛmaa ye dɛ ale ye Seku Seku kɛ ale kɔni a b'a la ka ɲini hali sini cɛ a ma ye cɛ bolila a bolila a ma ye a b'a la ka ɲini Yɔrɔ kunnafoni tun y'a jira k'a donna Avensis finman dɔ kɔnɔ k'i kunda Burukina kan a b'a fɛ ka taa Côte d'Ivoire ni min ye ŋanamu ni kalabanciya kɛ o bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire aw bɛ taa anw sɔrɔ yan u bɛɛ dogoyɔrɔ kɛra Côte d'Ivoire ayi n'u taara u bɛ na boli tɛ dan kɛ Côte d'Ivoire ma kɛ mali réfugié yɔrɔ ye sa wa fɛn tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ ɛ kaco fana tɛ yen de eh, eh. han la kibaru nin ko in ne kɛla ta bɔ jabate ah, ah. n'i ye ko in ta k'a lajɛ lajɛ. minisiri y'a jira mm. k'a fɔ logement sociaux ko kɔni Ɔhɔ. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale kɔni bɛ minisiriya la Ah. ŋanamu ŋanamu Ah. o tɛ kɛ tuguni Ayi. wa mɔgɔ minnu ni a ka kan dɛ a Ɔhɔ. bɛ di olu de ma Payi, payi. wa min ye jamana ɲɛmaa ye Ah. n'o ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye Aha. kolonɛli asimu goyita Naamu. a kɔni y'a jira eh, sogɛli kokala mayiga la Ah. o min ye cɛmancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye Ɔhɔ. k'a k'a fɔ a ka minisiriw ye Ah. maa o maa bɛ yen ni yɔrɔ ta an bɛ ka kalifa i la yɔrɔ min kalifa i la i kan ka baara min kɛ e k'o kɛ fɔ bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'e ye nin baara kɛ ka se a hakɛ la wa min ye minisiriw ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri min ye anw ka jamana ye ko diɲɛmaa sigilen bɛ k'an filɛ koyi diɲɛmaa yɛrɛ tɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO présidentw sigilen bɛ k'an filɛ n'anw ma baara ɲuman kɛ mm. ni jamana dɔw tola ka futinɛ minisiri ninnu kɔrɔ a bɛna kɛ yɛlɛbɔna ye dɛ ko n'a ko ma lajɛ ji ɲɛmajɔlen na a ko a bɛna tila ka taa kɛ malo ye malo min n'an b'an yɛrɛ ɲini a dankan na Nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'Indicateur du Renouveau kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ Studio Tamani fɛ Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvel Horizon Fasiriba n'o ye Mahamadu S Tarawele Mahamadu S Tarawele ko Bɔkari Tarawele a ko baarabila min bɛ senna Bɔkari Tarawele a baara ta ko k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ maaw ye a ko n'i y'a lajɛ an ka taji feerelaw u kɛlen don kulu ye syndicat dɔ kɔnɔ Tarawele syndicat in kɔni a ye laɲini kɛ laɲini min don Bɔkari Tarawele o de ye ni ka se k'a ka baarakɛlaw lafasa Bɔkari o ye syndicat ka baara ye min ye station minnu bɛ yen n'o ye Shell ye Total Oryx Ola Énergie Bɔkari Tarawele min y'o baarakɛlaw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan Bɔkari Tarawele ni ka baarabila kɛ baarabila in kɛra a daminɛna nin y'a kalo kelen ni ɲari ɲari Fasiriba ko a ko bɛnkan tɛgɛnɔbila minnu kɛra n'i ye jateminɛ kɛ min ye UNTM Bɔkari Tarawele o ye sigikafɔ dɔ kɛ sabu olu ka laɲini kɔnɔna la ka taa bila CNPM na ale ni jamana gouvernement Bɔkari Tarawele u ye sigikafɔ dɔ kɛ ni ka tɛgɛnɔbila kɛ fɛn dama dɔ bɛ u y'olu waleya ni ɲɔgɔn cɛ min ye taji feerelaw ye Bɔkari Tarawele u ni fɛn minnu ka kan u ka sara fɛn minnu kan ka bila u ka makama kɔnɔ n'o ye INPS ye n'o ye assurance maladie obligatoire ye Bɔkari Tarawele min b'a to u bɛ se ka galabuja u fari kana fa baara la nin bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔbilala nka tɛgɛnɔbila min kɛra Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'a baara tɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na dɛ, unhun, Fasiriba ko min ye san 2005 i b'a ye k'a fɔ u sigilen bɛ ka lajɛli kɛ, unhun, ni ka makɔnɔni kɛ, un, Fasiriba ko bolo maa funu a bɛ d'a tigi kan na, unhun, a ko nin tɛgɛnɔbila min kɛra, un, a kɛra kumakan min kama ko kumakan ka kan ka bato wajibi la, unhun, nka n'i ye jateminɛ kɛ k'a tɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na, awɔ, min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamadu S Tarawele, unhun, ale yɛrɛ kɔni wulila, un ni ka taa ka taa lamɛnli kɛ mm. Bɔkari Tarawele tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca a ko nin kuma min fɔra da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ station baarakɛlaw bɛ baarabila la a k'u bɛ baarabila min na ale bɛ taa a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ dɔn mhm. station kofɔlen minnu don n'o ye Shell Total Oryx Ola Énergie mhm. Bɔkari Tarawele ni ka taa a ɲɛmayaso yɛrɛ la ka taa ɲininkali kɛ mhm. a ko ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa ɲininkali min kɛ mm. Bɔkari Tarawele siga kɔni tɛ min na grève ko ye tiɲɛ nka fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔna la mm. Bɔkari Tarawele a ko min ye totali maaw ye bɔgɔ tarawele i b'a ye k'a fɔ olu ka ɲɛmaaso kumana olu ka ɲɛmaaso ye mun fɔ bɔgɔ tarawele o de ye k'a jira k'a fɔ ko baara min tɛgɛnɔbilalen filɛ bɔgɔ tarawele k'i b'a ye k'a fɔ k'olu ye pa ɲɛ belebeleba kɛ a la o tuma k'olu ka baarakɛlaw bɔgɔ tarawele k'u jan bɛ u la u ka baarakɛlaw o tuma k'u b'a fɔ u ni ala cɛ la mamadu esi tarawele min sɛbɛn n'a b'an ɲɛkɔrɔ yan bɔgɔ tarawele min ye totali ko k'a ka baarakɛlaw sara a bɛ daminɛ waa tan ni ka taa bila waa tan ani kunkanfɛn a ko pɔnpisiw olu fɛ yen o ye soixante-cinq mille o tɛ waa tan ni saba ye totali la parce que b'a ko ko kuma caman bɛ fɔ ŋunuŋunu na kɛrɛfɛ o tuma ko ale yɛrɛ taara ta sunkɔrɔ de n'o ye mamadu esi tarawele ye a ko n'i y'a lajɛ kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ bɔgɔ tarawele ko ani totali ɲɛmaaso ye min fɔ k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na a ko totali ɲɛmaaw kumana hali bi u ko olu ka sara tɛmɛnen kɔfɛ olu y'u ka baarakɛlaw don amo la u ka baarakɛlaw bɛ inps la ye wa olu ka baarakɛlaw k'u kɛlen bɛ ka min ye darasi kɛmɛ kɛmɛ k'o labila u ye baarajigi o baarajigi n'i b'a taji minɛ i b'a taji k'i kun n'i b'i ka kɛmɛ minɛ i b'i ka sotarama ta voilà k'o ye baarajigi o baarajigi bɔgɔ tarawele o tuma k'olu ka baara k'a bɛ yɛlɛ huit heures i b'a ye k'a fɔ ko jɔkun kɔnɔna la u bɛ heure binaani u b'o baara a ko adamadenya hakɛya tɔpɔtɔli min ye foroba baara janto kan ka kɛ baarakɛlaw la hakilina min na bɔgɔ tarawele i b'a ye k'a fɔ ko totali maaw ko olu hakili bɛ o la o tuma ko n'i ye jateminɛ kɛ grève min filɛ nin ye k'u bɛɛ taji feerelaw ye dɛ u ka lafasa tɔn don nka min kɔni ye dɛmɛ ye bɔgɔ tarawele olu kan'u fosi ka bɔ tɔw la u k'a jira tɔw la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye kelen ye bɔgɔ tarawele i b'a ye k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka baara in boloda n'o tɛ a ko min ɲinina u ka sɛndika fɛ k'olu kɛlen don ka caman belebele k'a la u m'a fɔ k'u y'a bɛɛ kɛ dɛ nka u ye caman k'a la wa k'a tɔni min bɛ yen ɛ k'o man ca bilen u bɛn'o tɔ dafa ayiwa a ka kɛ ten parce que b'a ko bɔgɔ tarawele n'i ye grève in yɛrɛ lajɛ a ko e bɛnkan bɛnkan olu sigi sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a ko e totali ɲɛmaayaso olu kɛlen don ka maa minnu ta n'o ye gérant ye bɔgɔ tarawele ko gérant de ka kan ka baarakɛlaw ta baarakɛlaw bɛ gérant de ka yamaruya kɔnɔ gérant ani baarakɛlaw de b'a f'u ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔ tarawele ko ɲɛmaaso fana ni gérant de b'a f'u ni ɲɔgɔn cɛ nka baarakɛla dɔw bɛ yen k'olu y'u pan gérant kunna bɔgɔ tarawele k'u ka taa sanfɛ k'o ye baara sariya sɔsɔli ye i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bolo ko gérant t'a la k'u ka hamina lase voilà k'o ye sariya sɔsɔ belebeleba ye ko baara dun kan ka kɛ sariya kɔnɔ bɔgɔ tarawele o tuma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gérant ye olu ni baarakɛlaw de kan k'a fɔ bɔgɔ tarawele o tuma kuma bɛ yɛlɛ k'o y'u ka baara taabolo ye o tuma n'a dun ma kɛ ten cogo la ko baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma min ye sigikafɔ ye o min kɛnɛ kun dalen bɛ ko sigikafɔ k'a datugura min ye pɔnpisiw sendikaw ye bɔgɔta k'u u ye baarabila min boloda k'u y'a ɲini hali bi o tuma ko min kɔni sigikafɔ ye sa k'u mago bɛ a la o sigikafɔ kura kɔni k'o dalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni sigikafɔ kura n'o ma mago ɲɛ bɔgɔta k'u bɛ taa baarabila la tuguni a ko baarabila min bolo dalen bɛ tuguni bɔgɔta k'a la tɛna mɛn o fana kɛnɛ bɛna dayɛlɛn bɔgɔta ko ni o ma mago ɲɛ k'u kan ka taabolo min kɛ sabu filanan min bolo dalen bɛ o ye 96 heures ye o ye tile joli n'i taara o kɔni fɛ i b'a jɛ n'o o fana tɛmɛna ka bɔ yen o tuma k'u bɛ taa 120 heures la voilà o tɛ dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ sa o tuma k'u fana sigilen bɛ ka ɲɛmaaw makɔnɔ ni koma b'u ka fɛn na ko ŋaniya kura min b'u kɔnɔ k'o de bolodalen filɛ nka min ye Total ɲɛmaayaso ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la k'olu ye min k'u ka maaw ye mhm. wata ko dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ mhm. ko ni ko n'a ka kow tɛ ah. k'olu sema in ka ye nankaw bɛɛ tajifeerela ye mhm. o tuma ka baarakɛla tɔw dɛmɛ yaasa laɲini bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ɲɔgɔn fɛ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Nouvel Horizon mɔgɔw bɔ jabata an b'u fo hali a ka fasirilikɛla k'a fana fo kosɛbɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant o don l'indépendant maa min kɔni wulila ka nin ko ɲɛɲini o ye u ka fasirilijɛkulu ye kɔni a sera maa min ma k'a ɲininka o de ye fanta sangare ye fanta sangare ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye baarakɛlaw ka jɛkuluba ye n'o ye centrale générale des travailleurs du mali ye dalatelila ni bakurunba la an k'a ma ko cgtm cgtm ɲɛmaa n'o y'a secrétaire général ye a kɔni a ye a ka kumakan ni ka a bɔ k'a ɲɛsin diɲɛmaa ma Aha. kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye anw ka jamana cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ye Ah. u ka se ka u kɔfilɛ olu ka santarali la Ha. n'a ma ɲɛ k'a fɔ santarali belebelew bɛ anw ka jamana kɔnɔ Aha. min bɛ tali kɛ untm na Mm. ka taa se cstm ma Ah. min ye cdtm ye Aha. min ye nin jɛkulu kura fana ye n'a bɛ kuma na baarakɛlaw tɔgɔ la Ah. n'o de ye centrale eh, générale des travailleurs du mali n'an k'a ma ko cgtm Aha. olu fana kɛlen bɛ k'u kumakan bɔ Kura don k'a dɛ. f- a ye kura don A sigi kuma ma mɛn a bɛ komi a ma mɛn n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a ma mɛn kosɛbɛ min ye cgtm ye u kɔni u y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana in n'a fɔ diɲɛmaa bɛ a kalama cogo min na san o san min ye mɛkalo tile galɛ ye u kɔni o b'o ta k'o kɛ baarakɛlaw ka don ye baarakɛlaw min baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan u bɛɛ lajɛlen ka maa bi sɔn i ta fa bawo min ye défilé ye o bɛ kɛ hali n'a sɔrɔla ɲinan a fɔra ko défilé tɛ kɛ ka sabu kɛ caman ye bawo min ye CGTM ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye u bɛ a jira u la k'a fɔ min ye nin baarakɛlaw ka nin don in k'a ta k'a a kɛ a ɲɛnɛmaya k'a sɔrɔla lamerikaw ka baarakɛla jɛkulu dɔw de ka wulikajɔ n'u ka murutili fɛ sikago sikago baarakɛla minnu dun bɛ yen olu kɔni ye kɛlɛ kɔni sugu bɛɛ lajɛlen sigi senkan waasa lɛrɛ seegin ɲɔgɔn ko u b'o de kɛ baara la a tɔ u bɛ se ka sɛgɛn lafiɲɛ bɔ cogo min na ani baara wɛrɛ min damu da wale wɛrɛ minnu bɛ u bolo u ka se k'o boloda maa tɛ se ka to baara la kudaye kudaye k'i ka se ka ko dilan i ka so kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ CGTM a ɲɛmaa n'o y'a secrétaire général ye n'o ye Fanta Sangare ye mm. ale kɔni ye a jira a ka nin laseli senfɛ Fanta Sangare Baba ka Fanta Sangare kɛ.
Ok, félicitations ma fille.
Hein? Fanta Sangare, a y'a jira k'a fɔ min ye a ka tɔndenw ye, a b'a ɲini an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ, u ka u kɔfilɛ olu yɛrɛ fana ka santarali la, waasa min y'u ka wulikajɔ ye u ka tɔndenw don a la, ɲinifɛnw caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye, bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin mɛkalo tile galen in ah. san 2022 o kɔni bɛ kɛ don ye sa mm. olu ka eh, jɛkuluba in ma u ka se ka u hamina caman fɔ diɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye anw ka jamana eh, cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ye bawo ko mali kɔnɔna yan min ye jamana baarakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i sɔn i ta fan min ye baara ye o bɛ se ka kɛ cogo min na hakili sigi ni basigi kɔnɔ wa baarakɛlaw ka se ka lakana ni kun ka se ka lakana u u ka taa ni ka segin u ka siso ni u ka baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ha ka ja min y'u ka haminɛw fana ye n'o y'u ka laɲiniw ye u ka se k'a ɲɛbɔ baaratigiw fana yɔrɔ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ CGTM kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka tɔn sigili senkan n'i y'a ta k'a lajɛ n'o bɛ wele ko acte de conformité n'o ye numéro 1179 PRB ye n'o dila kɔmini sabanan kɔnɔna maaw fɛ u kɔni ye yamaruya di CGTM ma a ka se k'a ka hakilinaw ni ka se ka u dankɛnɛmaya sa bawo n'i y'a lajɛ baara k'a tɛ taa kan kɔ baara a tɛ taa a ka weele n'o ye olu ka CGTM ye tuma ni tuma hali n'a ma kɛ tuma bɛɛ lajɛlen ye u ka weele k'u da don faso foroba barodalasigiw la n'o bɛ weele ko débat public o kɛlen bɛ ka tɛgɛ kɔni sin anw ka minisiririso min ma o de ye minisiririso min ɲɛsin bɛ foroba caman ma n'o ye ministère de la fonction publique et du travail ye ani min ye dialogue social ye min ye o minisiriri ye k'a k'i kɔfilɛ u ka jɛkulu la bawo a kɛlen bɛ

fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi senkan min ye bɛn ni kelenya ye ka sinsin o kan sariya bolo min n'o ye jo sariya sɛbɛnw ye n'o bɛ OIT tɔn kɔnɔna na o kɔni bɛ baarakɛlaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma na wa k'olu b'o sinsin o kan wa o fana tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen min bɛ déclaration dɔ fana kofɔ o déclaration n'o ye liberté d'expression et d'association ye o fana bɛ sinsin o kan wa k'a fɔ ko baarakɛla ka bali a ka baara la walima k'a bali ka don a ka baarakɛ kɛnɛ o kɔnɔna na k'a sabu kɛ ko a b'a la ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ ko ni jamana marabagaw ka kuntilenna tɛ kelen ye k'o fana k'o bɛ sariya sɔsɔ k'o b'o kofɔ k'o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'o y'o taabolo ye laɲini bɛ nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ wa CGTM a ko ministre de travail et de la fonction publique du dialogue ko min ye olu kɔni labɛnlen don u n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye centrale syndicale tɔ minnu bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la u ni hakɛ min ka kan olu yɛrɛ fana ka hakɛ ka di u ma ten u kana kɛ bolokɔfɛ maa ye min ye fanta sangare a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na u b'a laɲini waasa u ni minisiri n'o ye ministre du travail de la fonction publique u ka se ka sigi ni ka kuma nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'Indépendant kɔnɔna na kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Bɔ jabate ne ko bala cogo bɛ di bokar traore n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la ne bɛ n tɛgɛ don kokura les échos fasiriba n'o ye seyidu fane seyidu a kɛlen ka kalimu ta k'an ka taa bamakɔ mɛriba la bamakɔ mɛriba n'o ye adama sangare bokar traore ko dugu bila ka fisa ni laada wuli ye arabadon n'o kun ye kunun ye mɛ kalo tile naani k'a ye laada la tile bokar traore seli o seli n'o tɛmɛna bamakɔ mɛriba ale bɛ jama fara ɲɔgɔn kan mɛri service technique ɲɛmaw ni ka taa bila maa minnu da bɛ conseil communal la bokar traore janko ka se ka sanbɛ sanbɛ foli ta k'u sɛgɛrɛ ni ka tila ka bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen fo ka bamakɔkaw waleɲuman dɔn a fɛla ko ye fɛn mun ye fɛn minnu b'a nin kan ni k'o da jama kulo kan Fasiriba ko kunun lajɛso kɔnɔ a fara tɔntɔntɔn min ye kunnafonidila ye an cayara kɛnɛ kɔnɔna la bamakɔ mɛriba a ye kuma ta a ye seli min tɛmɛna n'o ye sunkalo seli ye a y'o sanbɛ sanbɛ foli ta ni ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ sabu ko baarakɛyɔrɔ la bɛn ni kelenya o de b'a to baara bɛ yiriwa o de b'a to baara bɛ sankɔrɔta bokar traore ko mɛri kelen tɛ se ko la a ka danaya bɛ maa minnu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la o de b'a to mɛri ka laɲiniw bɛ sabati o foli tɛmɛnen kɔ bamakɔ tigiw e dugutigilakaw marabolo ɲɛmaw hmm? a ye foli ta ni k'olu sɛgɛrɛ hmm. bokar traore foli bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ min ye an kunnafonidilaw ye a y'an fo k'an waleɲuman dɔn jɔyɔrɔ min bɛ anw na a ko mago bɛ a la hmm. a ko min kɔni hakilina b'a la bokar traore bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka jagoya fanga min b'an kunna a kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don ko caman na mɛriba yɛrɛ a niyɔrɔ sɔrɔ a la ko caman na service service bonda minnu bɛ mɛriba kɔnɔ bokar traore k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don ala ni CEDEAO ka nin jagoya fanga in fasiriba ko adama sangare a ye jateminɛ kɛ ale min ye bamakɔ mɛriba ye bokar traore laɲini minnu b'a fɛ a ko fɛn tɛ kɛsu kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dugu ka goni o n'a ta o ta an ka kan k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tɛdli n'o ye mainfin kelen o kelen san kɔnɔ i kan ka min sara bokari tarawele k'an k'an jilaja an kana to sarabaliya la kɛmɛ wɔɔrɔ o kɛmɛ wɔɔrɔ bokari tarawele o de bɛ kɛ sababu ye ni ka kɛsu sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn mɛri mago bɛ hakilina minnu na n'o ye kuranko kalanko jiko ka taa bila kɛnɛyako la nafasɔrɔ sira caman bɛ yen lakana yɛrɛ b'o la kosɛbɛ bokari tarawele k'o bɛ kɛ sababu ye ni k'o sabati an da la Hmm. a ko jɔyɔrɔ min bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ la hmm. a dagosi de ka bon fo ka damatɛmɛ a bɔbaliya hmm. a fana degun ka bon fasiriba ko n'an ye hakili to tederali la o tuma min ye adama sangare a y'a yira k'a fɔ sanuyako fana ye gɛlɛyaba ye a ko samiya bɛ sɛnsɛn na ka na min ye sanji n'a binna ka ban sumajugu de bɛ wuli yɔrɔ minnu ye depo de transitu ye bokari tarawele a caman bɛ bi ɲama kolokololen bɛ yen a kɛn bɛ balankɛɲɛ ye mun na ɲama kɛra balankɛɲɛ ye jɔn ni jɔn ni yamaruyala ni ka ɲama cɛ a ko ɲininkali fana taara ni k'o sɛgɛrɛ a ko ozɔn mali mali ni maroko kɛlen don ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ bokari tarawele ko nafolo ko gɛlɛya mali kan ka nafolo dɔ di ozɔn ma ka baarakɛ sara o tuma ko nafolo dibaliya fana camanba de bɛ yen min ma sara ozɔn ye fasiriba ko bokari tarawele n'i y'a lajɛ dugu saniya k'o ye mɛri ka hakilina belebeleba ye nka min tɛ bolo kɔnɔ n'i ko i bɛ bolo tɔnɔmi bokari ko bolo laban bɛ kari min ye adama ye a y'a jira k'a fɔ hakili bɛ sanuyako la fo ka dama tɛmɛ a fɛla ko don a bɛ da n'a ye a bɛ wuli n'a ye Hmm. Bokari tarawele ko ni ala ni kira sɔnna a ma ko dɔndɔn tɛ tɔto ko la o tuma min ye bamakɔkaw ye bokari tarawele min kɔni ye tedereli kɛmɛ wɔɔrɔ hmm. k'a b'o ɲini an fɛ k'an k'an jilaja sa an k'o di eh. n'an y'o di ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ eh. an mago bɛ baara min na sigida kɔnɔna la k'a bɛna don o de la ah, k'ala ka bamakɔ ja ah. ala ka mali basigi ah. ala ka bɛn ni kelenya sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka san wɛrɛ jira an na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ seyidu fane ale ka sɛbɛnni don yanni k'a bila bɔ jabate kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ min n'o ye tedereli ye jɔnko ala n'a fɔra dutigi bɛɛ lajɛlen ka taa kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ sara maa caman bɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la mugan kɔni olu bɛ se k'a kɛ bi seegin tɔ u t'a sara bɔn ka tila k'i ka kuma bɔ i ka kuma tɔ dafa denmisɛnninw sen t'a la cɛkɔrɔbaw sen t'a la n'i donna san bi wɔɔrɔ kɔnɔ i sen t'a la muso lasirilenw sen t'a la denmisɛnnin naani bɛ muso min bolo o t'a la Ee a ko in kɔni jɛlen don, maa min bangera fo den naani b'i bolo o t'a la, an, an, maakɔrɔbaw t'a la denmisɛnnin fitininw t'a la, ee kuma filɛ, a filɛ dɛ, n'an bɛɛ ye nin sara, an, ɛ maa miliyɔn mugan, an, jɔnko Ala a bɛ fɛn dɔ dilan, a bɛ dɔ dilan, ɛ nka n'an m'an ka baara kɛ, aa sogo ka pasa muru da ka go dɛ, an bɛ jigin ɛ jamana marabaaw la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ waati dɔrɔn, an b'o fɔ dɛ, an b'o fɔ, anw ko k'an ka hakɛ, sogo ka pasa, an ka kɛta ye min ye an t'o kɛ, ɔnhɔn, o de o de ye gɛlɛya ye, i tɛgɛ don, Bon Jabate, n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le sphinx, o don, le sphinx sɛbɛn in nin y'a bɔliko kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ani saba ye n'i y'a ta k'a lajɛ olu fana ye kunnafoni sɔrɔ Zénith Balé fɛ n'i y'a lajɛ a b'a la ka kuma fɛn min kan o de ye anw ka blende en carton ninnu minnu kɔni n'a kɛmɛ ɲɔgɔnko taara san ni a nafolo n'a dagosi bonyana kosɛbɛ baw n'i y'a ta k'a lajɛ Euh, de type Typhoon MRAP n'i y'a lajɛ a kun jirala k'a fɔ ko eh, blende minnu don a bɛ di anw ka finitigilakaw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ maa min ka waati la o de ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye Ala ka hinɛ bawo maa minnu fana bɛ yen n'o tun bɛ eh, premier ministre ya la wa nafolomugu fana a kun sigilen bɛ o wagande da la o de ye Docteur Boubou Cisse ye, Tubako, wa n'i y'a lajɛ fana, lajɛ, n'i y'a ta k'a lajɛ awa k'a fɔ ko a fɔra waati min na ko ka taa nin kɛlɛminɛn kɛlɛkɛminɛn ninnu san, an, n'o ye blindé kɛmɛ in ye, anhan, n'a nafolomugu n'a bɛ taa ɛ miliyari kɛmɛ bɔ ɲɔgɔnko la, un, CFA wari la, han, wa minnu taara commission kɛ dɛ, an, e k'olu m'u sɛbɛkɔrɔ tɛgɛ nɔma ko la wa baw min ye sefa wari kɛmɛ in na a fɔ sefa wari miliyari kɛmɛ in olu ye sefa wari miliyari bi naani ani duuru mm. olu y'o de yaalon ka bila u dufa kɔnɔna na ɛnkɛ o bɛɛ b'a la de commission min ye an ka eh, bureau du vérificateur général ye o bilala k'u ka taa nin ko sɛgɛsɛgɛ baw a kun jirala k'a fɔ min ye Émirats Arabes Unis ye mais blende ninnu a sugubulon tala ka di olu de ma maa minnu bɔla ni ka taa baara kɛ maa dɔ fana de bɛ yen n'o ale ka sosite u taara u wakilu kɛ a ka sosite yen walasa u bɛ se k'u ka sannifeere a bɛ se ka latigɛ joona cogo min o maa ko in dɛ mm. a kɛlen kɔ ka commission du vérificateur général ye Dubaï kɔnɔna na a sɛwala kosɛbɛ baw a y'a jira k'a fɔ gundolako caman bɛ yen min ye nin blende kɛmɛ in sancogo ale b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ mm. baw u nan'u wakilu kɛ ale de ka sosite yen walasa blende ninnu bɛ se ka san ka na di anw ka finitigilakaw ma ka t'a sɔrɔ blende minnu don ɔn n'i y'a mɛn ko blende ɔn n- ɛ- ɛ- ɛ, marifakisɛ mankan kuma o kuma y'a yɛrɛ ban o wa ko blende en ɔn carton n'i y'a ta k'a lajɛ Mm. blende ko tɔgɔ de bɛ a la Aha. wa blende tɛ Sike. n'i y'i don k'i sigi a kɔnɔ Ɔn. marifa nɛgɛ b'i kɛ ɲintin ye Je. n'i ye ko in lajɛ Aha. min ye sefa wari miliyari kɛmɛ ye Naamu. min ye nin blende kɛmɛ ye o kɔni a kɔni a nafolo musaka a tun bɛ bɛn o de ma Ɔhɔn. nka min ye a dɔnni kama Ɔn. anw ka fangabulon ɲɛmaa n'o ye Docteur Boubou Cisse ye olu de tɔgɔ fɔlen bɛ a fasiri kɛbaa fɛ ka taa se an ka lasigiden min tun bɛ a dɔnni kama fana n'o ye Kɔlɔn Sidibe ye o fana tɔgɔ fɔlen bɛ baw ale de bɛ lasigidenya la anw ka jamana tɔgɔ la min ye Émirats Arabes Unis ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Dubaï ye Dubaï kuma caman b'a nɔfɛ tɛmɛnɛna ye kuma bɛ kɔfɛ tɛmɛna ye n'i y'a Waati lajɛ kɔnnen don. min ye Bubu Sise ye Aha. ka taa se an ka las- jamana ka lasigiden ma Naamu. Kɔlɔn Sidibe Mm. olu de kɔni da donna ko in na Ahan. wa min ye intermédiaire in yɛrɛ Aha. n'o de kun kɛla sabu ye waasa sugu bulon a ka se ka latɛmɛ joona Aha. anw ka se k'an ka blende kɛmɛ sɔrɔ cogo min na Ɔn. o maa kofɔlen in de ye ɲɛfɔli kɛ komisɔn in ye n'o ye vérificateur ka komisɔn min n'o bilala ka taa Dubayi ka taa ko ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ o de y'a jira fana k'a fɔ ko u n'ale bɛnna fɛn minnu kan a si ma ɲɛnabɔ wa u ka bɛnkan tun ye nafolo min tun kan ka di ale ka sosiyete ma o bɛɛ lajɛlen salonna ka bila u dufa la min ye dɔkitɛri Bubu Sise ye ka taa se Kɔlɔn ma olu kɔni de farala ɲɔgɔn kan n'o ye sefa wari miliyari bi naani ani duuru ye k'o salon k'o yɛlɛn ka bila u dufa kɔnɔ o b'a la k'u tɛ mudɛ mudɛ n'i ye nin ko in lajɛ min ye jamana marabagaw ye minnu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya bulon kunna bi bi in na olu kɔni ko ko in k'a ko ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɛgɛsɛgɛla maa minnu bɛ yen kɔni n'olu kɔni sen yelen nin nafolo ŋanamu la u ka nafolo u k'a lasegin jamana wagande kɔnɔna na wa n'u ni kaso ladon min ka kan u ka taa ni ka ɲɛsin u ma wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ fasirikɛbaa fɛ ko yalima nin ko in a bɛna se ka se a dan na wa bawo n'i ye kow ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli kɔni la ka jɔ nafolo don i b'a ye k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ a ko a bɛ tila ka dan sira la nin ko man ka kɛ ten ayi minnu bɛ yen n'olu da donna na san fɛ a dɔnni kama u ka wele k'u ɲininka u b'a la ka baara kɛ jamana ye hmm. wa olu taara nafolo min fana sama ka bɔ miliyari kɛmɛ in na n'o ye miliyari bi naani ani duuru ye k'a bila u dufa kɔnɔ u ka ɲɛfɔli kɛ kun min na o ye nafolo in nin ye sɛbɛn ye min y'a sama ka bɔ Le Sphinx kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ Zenith Balé bolo Bɔkari Tarawele, unhun, tɔrɔsi mana kɛ tan dɔrɔmɛ ye dugu la cogo o cogo, an, fiyentɔ ale ka npayi t'o la, siga t'o la, ne bɛ n tigɛ don ko kura, unhun, Nouvel Horizon, un, Bɔkari joona joona an ka taa o Dubayi kelen la, awɔ, aa Bɔkari ko est ce que Dubayi, han, Bɔkari o tuma min ye gundo ye a bɛ ka bɔrɔtɔ, ee, Fasiriba ko, ɛɛ, a ko tile fila in na ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli, awɔ, Bɔkari Dubayi mun bɛ yen, ɛɛ, ni maa caman bɛ yen an b'an da ka sogo Dubayi taga la, ɛɛ, yɔrɔ sahalen don, anhan, yɔrɔ nima yɔrɔ don, un, yɔrɔ bɛ yen a ka di diɲɛ bɛɛ lajɛlen i ka taa yɔrɔ min na, diɲɛ alijinɛ a kɛra sigi fɛnw ye sigilen bɛ sin ka hawuja cɛ nin ye tiɲɛ ye o Dubayi in na o tuma ko kolankolon dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ maa dɔw fɛ n'o ye Dubayi ka yɛrɛwolo dɔw ye baanaw nafolotigiw don u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ kɔni t'u bolo sa o de ye kolankolonkɛ ye ko kolankolon de bɛ olu ni saha o de bɛ olu lafiya o tuma ko de ye olu ka hakilina ye an bɛ don min na ko bi B'a ko Bokari Tarawele nin tɛ ɲuman ye a ko i ɲɛ bɛ npogotigi caman na ɲanimanjani Bokari u canaja don Bokari Tarawele u cɛ ka ɲi funafuna u ye o ye n bɛ taa Dubayi ɛ ko kɔrɔba la dɛ bɛɛ tɛ dɛ ayiwa ko fɔ bɛɛ tɛ Bokari Tarawele min ye Dubayi ka dɔw yɛrɛ bɛ yen olu t'a dɔn nin bɛ Dubayi yɛrɛ nin ye réseau de Dubayi kɔnɔ a ko nin waritigiw mm. Bokari Tarawele Ala kuma fɔli man di mm-hmm. u bɛ adamadenw minɛ mm. Bokari Tarawele ni ka banakɔ dɛ mm. hmm. subahanallahi ayiwa ha o bɛ di jɔni adamaden adamaden bɛ se ka kariya ka nin k'i maanifin ɲɔgɔn na eh, o ye mun ye diɲɛ kɔnɔ eh, eh, an bɛ taa Ala sɔrɔ ɲɛ kana to ka kuma munumunu sa kuma fɔ Bokari Tarawele min ye nafolotigibaw ye o kuma ko k'u banakɔ kɛ maanifinw da kɔnɔ o de b'olu lafiya diɲɛ kɔnɔ ka i sara ni wariba ye u ye sutura u ye sutura kɔnɔna fa k'o ban min b'u lafiya san min ka d'u ye ka npogotigi canaja cɛ ɲuman k'o da waga k'a k'o da kɔnɔ ja caman bɛ yen o bɛ mɔbili belebele dakabana ninnu kɔnɔ a nafolo sɔrɔli ka gɛlɛn i b'a fɔ ko mm. ko bo dunnaw don eh, cadiri fɔla eh, eh, eh, denmisɛn in b'a fɔ k'Ala k'an kisi k'an sɔn k'an tanga mm. eh, larabuw ka bokɛndala ma subahanallahi Bokari Tarawele eh. walima u ka dantanfɛnw mm. Bokari Tarawele ni k'olu ɲaga ka bila maaw la eh. Bokari Tarawele ka tila k'u sigi k'a kɛ yɛlɛ ye eh, wa k'o de ka d'u ye Bokari Tarawele ni waribatigiw Dubayi aa ko ninnu kɛlen ka Dubayi tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka Dubayi buruja ni Dubayi ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ Bokari Tarawele ko nin tɛ ɲɛ ɲuman ye Dubayi ma dɛ nin bɛna kɛ sababu ye nin kɔrɔfɔ bɔ ka cun maa hakililama fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i tɛ sɔn i ka maa ka taa yen an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Bokari Tarawele nin caman ka voyage b'aale tɔgɔbatigi caman bɛ yen réseau kan Bokari Tarawele ko fura bɛna b'u caman ka woro ɲɛmɔ dɛ sabu u bɛ taa min na Dubayi Bokari Tarawele ko kun fila t'a la dɛ

an bɛ min kɛ diinɛ la an bɛ siran an bɛ tamakiya olu tɛ siran u tɛ tamakiya min ka di u b'o kɛ waati koronna ɛ n'o tɛ kuma bɛ kɔfɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Nouvel Horizon mɔgɔw an b'u fo Buwa Jabate min ye gafe ye fɛn minnu n'o kun sugandi bɛ ka di anw ma ɲɛmaaya bulon fɛ hakili la o minɛn saani na o minɛn saani na Bokari Tarawele joona joona yanni an bɛ sigiyɔrɔ labila o tuma an bɛ foli ni tanuni ta ka